ọ ka mma na ọkụkọ bata n'ụlọ ama na ọ nwụrụ n'ụlọ karịa na egbe buru ya wee jewa ozu ya afụrọ ozu ya afụrọ ya anya mmadụ tado nwanne ya ọ dị na biznes ndị be anyị ọ dị na politiks ndị be anyị nene ma ndị politishans a nọ kịta ịtado nwanne gị ịtado ya emechasịa ya ma ọ bụnagodo ofu ntụ ọbara one drop of blood ama afọ ya n'ahụ maka egbuo dike na ọgụ ụlọ ụbọchị ọgụ ezi achọwa dike ọkwa ụnụ nụrụ ihe mere na US Congress ọkwa ụnụ nụrụ ebe ofu nwanne anyị nwoke welitere ife gbasara okwu e, MNK Maazị Nnamdi Kanu ịma ọ na-agba ogorogoro ntinyekwa okwu ya ọnụ ma o nwee nke dị mkpa ee eh, nke ikpeazụ m kwuru m ji wee na-ayọ ndị be anyị na-atakarị onwe ha maka o nwere ndị bu akwụkwọ na-agosi mmehie o nwere ndị mụ ọkụ were achọ mmehie achọghị m ikwu maka ife ndị nọ n'ime ọfịa na-emegasị o maka nke bụ eziokwu na ọ pụta taa ee sị rapụkene nnọọ ife o kwuru n'ọnụ eziokwu na o nwere some impact mana ịma nọọ ife anyị na-eme taa mmadụ tado nwanne ya ọ na- ọ dị na biznes ndị be anyị ọ dị na politiks ndị be anyị nene ma ndị politishans a nọ kịta ịtado nwanne gị ịtado ya emechasịa ya ma ọ bụnagodo ofu ntụ ọbara one drop of blood ama afọ ya n'ahụ oke kedu ihe na-ahịa ọnụ ekwu onye ya kịta nọ injustice na amerịka nya ka gị nwa bụ onye igbo mechipụtara obi na-agụpụta mmehie niile o mere na o mere arụ fine na o kwuru onye mee nke a sị gbuo onye onye mee nke a sị gbuo ụfọdụ ka m kwuru nọọ ife eji iwe wee kwu kedu reason ndị be anyị dị strong headed na-ekwu ya ka ọ na-eme kịta ndị ofe mmanụ na-ekpuchi ada m ekwu sị kpuchie ife ọjọọ mana anyị atọgbubezie ndị nke anyị ọ bụrụ na okwu okwu na-enwe na ndị eji egbu si egbuzi na nya ka ofu onye kwụ ọtọ pụta na national tv na-ekwu sị gbuo ya na ọ ya eme ka udo dị na south east Put it on air.
If Nnamdi Kanu is dead today, if government of Nigeria will kill Nnamdi Kanu, trust me, normalcy will start coming. ndị ugwu onye pụtagoro kwuo maka ife dịka Sheikh Gumi ndị ugwu onye banyegoro ya ndị ofe mmanụ onye ife niile a na-ebo prezidenti na-achị kịta na ọ na-ebu ntụ na o mere nke a mekwa nke ọzọ nọọ fake satifiketi nọọ fọjiri nwere ife ekwubero afụbọ mụ ndị ofe mmanụ ebe ha kwụ n'ụkwụ ha na-abụ ma ọ bụnagodo ndị pastọs nọ n'ime ha na kọmpromise asịrọ m nọọ ka anyị mụta nya bụ ife ọjọọ mana anyị nwa dewere ahụ na anyị ma eme o wee bụ na ikpe mara nwanne gị ụdị ikpe ekpere bụ ife mara ya nụ ụdị ikpe ekpere bụ ife mara ya sọsọ Mr. Peter Obi bụ onye pụtagoronụ among the politicians yes gọvanọ Dr. Alex Otti dịkwa ka o nwena mgbe o kwuru tinye ọnụ ka a rapụ ya then other governors mgbe ụfọdụ ha kwụnyetụ ha kwupụ ha kwụnyetụ ha kwupụ mana Mr. Peter Obi kwuru n'ọnụ nkịtị ka o kwugharị mana nya ka ụfọdụ ndị ntorobịa eziokwu na o nwe ndị egbu nwanne ha ana m asị unu dibe obodo adịgo ka ọ ya adị ma agwacha nwaanyị etiri tie di ya ajụọ ya ọ sị na ọ dịgo ka ọ ya adị o oh yes ọ dịgo ka ọ ya adị mana anyị atọgbube maka egbuo dike na ọgụ ụnọ ụbọchị ọgụ ezi achọwa dike o oh yes so kedu ihe na-emenụ atụọna ya nga mana ekpere ikpe ziri ezi ị na-ajụkwa onwe gị the kind of intelligence nwanne anyị nwoke a nwee ọ na anyị enwerọ ike ịdị optimistic about him ọ na anyị enwerọ ike ịfụta ife bara uru n'ime ya uru ọ ka ya bara anyị ọ na anyị enwerọ ike ịfụta ya sọsọ ife onye ọna na-agụsị bụ ife o kwuru n'ọnụ mgbe e brekiri ebe a ndị ọ gwara ha gbuo mmadụ ndị gburu ndị agha obodo a kee maka ndị be anyị egburu unjustly kemgbe eji wee nụcha agha Nigerian Biafra wee ruo taa a ka na-egbu ndị be anyị in one way or the other now that one aside gị nwa bụ onye zọdụrụ ụkwụ na ana na-ekwusi gbuo ya ma onye nke jee na national television anụ na that tv house etendago apology maka air that thing ha air nwanne gị nwoke ka ị pụtara n'igwe ọha ka ndị obodo a wee fụ gị dịka ezigbo mmadụ ọkwa ya mgbe ị lere nwanne gị n'ama maka onye lere nwanne ya na-emekwa ya mgbata ana mmụọ lere mmadụ ada agbata ya mana achọrọ m ịjụ ka ha ra bụ ndị niile na-ekwusi gbuo ya yes o gburu mmadụ mee nke a mee nke ọzọ ọ bụrụ na MNK si ebe ọ nọ pụta ife niile akọrọ ejikwa mee nke a ejikwa rie ego ejikwa ife akọrọ ehika maka ọ na-ekwo ekwo na-abara ndị aghụghọ ọ na ị marọzi na otu o si ada kata kata kata ebo ya ma nke o mere ma nke o merọ ị marọ na ọ baarụ ndị dewara ha na a na-anọchite anya mụ na gị naabọ mana a na-eri ya eri oke anyị eruha anyị aka restructuring a na-ekwu okwu ya kemgbe o so wee na-azọ ya ọ sị sị nyezie ya ka anyị nwa debezie struggle ekwerọ eweta ya how many politicians kwutere okwu restructuring kemgbe Buhari chịrị wee chịcha ha wee kwuo na ọ nwụọna mgbe ọ nwụrụ maka mgbe ha ji chọọ ka ọ nwụọ ka ha ji wee kwuo na ọ nwụọna o oh yes ekwuona okwu restructuring wee ruo taa ekwuona okwu true federalism wee ruo taa ekwuona okwu state police wee ruo taa mana ife niile a ka o ji n'aka wee tinye ha ike ha wee dị n'agbada ike ha dị n'oven ha wee na-anyụ anyụ na-agbọ agbọ ife dị mkpa bụ ka etisaa ife dị mkpa bụ sị were ego fesasịa finally ego a ka eji wee nweta anyị onye nara ego ọgọdọ adọkarị na-eje onye nara ego o tinye isi n'ọhịa onye nara ego ọ kọba nke ya ekewasịa group ụfọdụ sị na ha bụzi idu ụfọdụ sị na ha bụ nka ụfọdụ sị na ha bụ nka afa wee ka nkụ ebe niile wee ghasaa ọ bụrụ ofu ife ahụ eji wee mara anyị so gị nwa na-ekwu sị gbuo ya achọba ndị gburu mmadụ n'obodo a ndị na-ele fake drugs ma mmadụ one ha gbugo ndị politicians anyị na-eri ego iro ndị mmadụ wee na-anwụsị na accident ị ma na many of them dị guilty chineke na-ekpe ikpe nkwụmọtọ ife a ka eji wee kpọta adulterous woman traditionally speaking ekwesịrị ịtụgbu nwaanyị a n'okwute maka otu a ka ọ dị ọ nya ka ha ji wee burucha okwute n'aka mana nke chukwu ji wee bụrụ onye ikpe nkwụmọtọ onyenwe anyị jizọs wee sị ha ịma na imebere njọ ọ sịrọ ha ịma na ịkwabere iko maka ọ na ọ sị ịma na ịkwabere iko ụfọdụ ya adị free wee tụọ nya bụ okwute mana ha ji eje single out sọsọ akwamiko ei o ji wee jee kwa iko o wee sị ha ịma na imebere njọ buru ụzọ wee tụọ okwute cast the first stone gị nwa na-ege m ntị ụfọdụ n'ime unu na-eji carbide ele fruit ụfọdụ dị against him ụfọdụ n'ime unu eweena ọnụ gbuo ọchụ ụfọdụ agwaana mmadụ okwu agwara onye ahụ anakpuo o tetahọzị ụfọdụ dewere ndị mmadụ n'ọdị ndụ ọnwụ ka mma ụfọdụ nọ n'otu nzọ dị iche iche ọtụtụ aka eteena ọbara mana ịkwụ ọtọ pụta sị gbuo ya na o mere arụ ụfọdụ adị happy na atụrụ ya nga nye enyochacha gị in and out ị na-agwa m na ịdị innocent o nwebeghị ebe isi wee aka gị si wee tee ọbara ịma na ị mebere njọ na ụdị na ụdị ọbụla agwana m ụzọ esi egbu mmadụ erika cast the first stone kwụrụ n'ụkwụ gị naabụ jee na comment section kwuo na ịchọ ka ọ nwụọ go to comment section and say it now ma na ịma na ị bụ saint holy innocent go to comment section ikwuo na ịchọ ka mnk nwụọ ụfọdụ akọrọ na ma nwunye ya ha ji wee nwuso okwu nwunye ya ji wee lee ya eji ma dos akụkọ karịa igbo ka anyị chịkọnatatụ n'onwe anyị ekwuona m na ọ na-abụ egbe bịa ibu ọkụkọ ọ ka mma na ọkụkọ bata n'ụlọ ama na ọ nwụrụ n'ụlọ karịa na egbe buru ya wee jewa ozu ya afụrụ ọzọ ya afụrụ ya anya ifuru ebe ebudara nwanne anyị nwoke ifuru obodo ebudara ya mmadụ onye na-eje nweba izili ka efo ya eji bụrụ nọọ n'obodo ndị uka ebudara ya ebujere ya west ebujere ya south south ebutere ya south east kedu ife o ji bụrụ ebe a ka ebudara ya a na-enwe jail break ebe niile mana anyị enwe na nke ya okay kịta ndị us congress kwu ya ịnụrụ ife ụfọdụ bịa na-ekwu na anyị bụ sovereign nation na ha ekwesịrị ịbịa tinye ọnụ mana a na-anara ha aids na anyị akọtụ their aid ha kọtụ their aid anụ m na almost 1 billion dollars ka a na-enye Naijiria ego niile a bụ looting ka a na-eme ha ncha niile so ọ ka mma na ọnwụ kedu ị ma na ife ha ji achọ ka ọ nwụọ bụ because of the intelligentsia expose onye ife niile ahụ o kwu bịa na mmezu how many of you nyego credit ọ ife a ka onye nwe anyị ji wee mechaa ife ịrịba ama asịrọ m na o nwerọ ntụpọ ekwuona m ya na o nwe ife o ji iwe wee kwugasị ụfọdụ nwere negative effect ụfọdụ mebiri ife mana ọ dị ụtọ ụdị agwa anyị na-akpa kịta anyị nọkata a na-ele onwe anyị ọ ife a na-emebu tupu o bido this agitation o nwere ife ọzọ ife ị fụrụ na-eme na nke a bụ na US ka a nọ wee kwuo na ikpe mara ya ya ka gị nwa nọ n'ụlọ ebe a wee kwusi sị gbuo ya ọ bụrụ na a ya-egbu ya sị gbuo ya na aka ya na ọ dị guilty sị kpee ya ikpe nkwụmọtọ tupu a na-egbu ya n'ebe a ka m kwụ mana ekwukwa m ya ọzọ ị ma na ị dị innocent of all kinds of evil that relates to human life maka enwesịa n'ụzọ ọtụtụ ndị mmadụ si wee na e nwe ndị mewara ndị mmadụ obi o nwe ndị nara ndị mmadụ ife ha n'ike nwee ndị gharịpụrụ mmadụ ọ na ka nwaanyị a e kwesịrị ibunata from South Africa mana ị fụnanụ ka obodo a si aga a na-eme plan a eje bunata ha na-akpụ ụkwụ n'ala nwaanyị wee nụ na a cancel eh, the flight kwesịrị ibu ha ọ collapse nwụọ nwaanyị a bụ onye be anyị ka ọ bụ ụmụ ihe onyonyo nke ọzọ m mekwa kwuo maka ọtụtụ ndị agha e gbugoro ndị be anyị nọ n'ime ya ife e megoro ndị be anyị ọdịda ọkụkọ ife a na-eme anyị na road blocks ife a na-eme anyị na checkpoints ke nke a ya-akọ ghara ibe ya ị ma ọtụtụ ndị agha obodo a ndị agha be anyị kpọrọ m mgbe e che na Mr. Peter Obi ya-abanye ọchịchị wee gwa m na ife a na-eme ha ị ya-afụ cadet ị ya-afụ onye banyere kịta onye recruit today o jide onye be anyị kwesịrị ịbụ general mana anaghị ekwezi ka o ruo general o jide ya na-echi ya ọnụ n'ala na-command ya na-ezi ya ozi mba onye ugwu batara tata na army ife a bụ ife ndị be anyị kpọrọ m gwa m in confidence na ife ha na-agabiga ife ndị a ka ị ya-enecha anya ị pụtanwurọ ị na-edisplay act of cowardice ị fụzi onye pụtara apụta ndị ọzọ na-achọ mmehie ya ka e wee megide maka egbu- e- ọ na-abụ e zuo ori wee gbuo ọchụ ọchụ na-adagbu ori oh yes arụ niile a na-eme n'obodo anyị nwa bụ onye mekarịcha arụ mana ndị gbuziri mmadụ kwafuo ọbara na ọ kwa ị fụrụ ụmụ ha ebe ha na-ejide ọka ndị mmadụ na-egbusi nke ihe onyonyo ya ga viral na ife ha na-eme ọka ndị mmadụ mba ụmụazị a ọtụtụ shop a mụrụ ọkụ ebe 10 20 years ago ụmụazị almajiri a obere ife ha mụọ na shop ndị igbo ọkụ obere ife ama na mma ị ma ọbara ndị be anyị wufuru na mba na nwa eze ada efu na mba ọ bụrụzi maka ndị igbo ọkụkọ na ewu kazi anyị nwere value n'ebe ndị obodo a nọ mmadụ ọ nọzikwa

ịkaba ikpe wee kwugide mmadụ maka personal feeling maka akpọmasị i nwere ebe onye ahụ nọ nke ọbụna i kwutere o so gị ana o nwee ebe o metara onye dị ndụ ka a na-agbaziri e nwee ndị e gburu maka ụfọdụ nkụzi o nyere na ife ndị ọzọ o kwuru ọ mmadụ ka ọ bụ ife ọ sọ nya bụrụ ekwensu nwe ndị ya na ya dị na mma onye ori nọ n'elu obe e mechaa wee gbaghara gịnị wee mezie e ji eje gụwa mmehie ya at the point anyị agbaghara ya akwa daa n'ana awago ife merenụ emego ka anyị bịakọta n'ọnụ ụmụnne m na o nwere knowledge nwanne anyị nwoke a nwere ihe enyere anyị aka onye amarọ onye ka ya n'ụwa bụ onye nwụrụ anwụ mmadụ ya aka ibe ya n'ụwa ọ Chukwu na-eme eze onye ọbụna nwe ebe ọ nọ bụrụ ọgaranya o nwee ndị bụ ọgaranya na amamife o nwee ndị bụ n'ego o nwee ndị bụ na ahụike o nwee ndị bụ n'ọtụtụ ife dị iche iche nke onye mere sị toonụ ya e nwee ndị o metarọ a taa ya ụta sị atabigana oke na mmadụ ka ọ bụ ka anyị tinye n'ọnụ wee kwuo sị rapụ nwanne anyị nwoke aka m na-ekwurịta ya wee ruo taa o nwee ndị e gburu nwanne ha ife niile a bụ ife agha nyere anyị na-asị unu dibe onye nwe anyị kasie unu obi o teka aka o ji dị njọ ọ ya adị mma echi ya aka taa mma ka anyị dozie n'ala Igbo ka anyị mee ya ka ọ dị better than we met it let's make the world a better place aha m brọda Paul Chigbo onye a fụrụ taa ka a fụ ya echi ka emesịa nụ